moni moni moni ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi breaking news hey, breaking news imeneyi kuchokera ku united arab emirates the uae dziko limeneli lalengeza kuti latuluka mu bungwe lija la opec hey, uae lanena kuti kuyambira pa 1 may iyoyi sakhalanso memba wa bungwe la opec hey, ndiye kodi opec ndi bungwe lanji uh, opec amayimirira kuti organization of

lizitithandiza chifukwa tonse tili ndi mafuta. Inu muli ndi mafuta, ifenso tili ndi mafuta. Tonsetu, ma, maiko onse padziko pano akufuna mafuta athuwa. Ndiye tizipanga bwanji mitengo? Okay, mitengo tizipanga seti tizigulisa mitengo yofanana komanso tikamakumana ndi mavuto tizithandizana. Ndiye maiko amene wawa a Iran, uh, Iraq, ya Saudi Arabia komanso Venezuela ndi Kuwait anakumana ku Baghdad. So, 1960 ku Baghdad anayambitsa bungwe limeneli maiko 5. Eya, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia komanso Venezuela, onsewa otulutsa mafuta, ndiye anakhazikitsa OPEC. Kuchoka pamenepo, maiko ena ndi ena akhala akujoina OPEC ija. Eya, pang'onopang'ono yakhala ikukula chifukwa maiko enanso nawonso amapeza mafuta ndikumajoina OPEC. Eya, ndiye bungwe limenelili limayendetsa. mitengo ya mafuta kupanga set komanso ngati mafuta akufunika kwambiri aya amagwirizana tiyeni tipangeni produce ochuluka mm ngatinso mafuta pa msika achulukapo kwambiri iwowanso amatha kugwirizananso kuti tipange reduce production kuti mitengo isatsike kwambiri eh ama- amapanga control mitengo eh ndiye pali maiko ena amene anangosankha kuti ya ife sitijoyina opec ife tizipanga zathu tapeza mafuta athu tizigulisira tokha komano sitizipanga nawo zanuzi now ndiye uae ndinanena mu update ya lero yonena kuti uae sinali very happy ndi mmene mayiko ambiri ku Middle East anapangira respond ndi ma attack ochokera ku Iran. Tikumbukire kuti America ndi Israel atapanga attack Iran, Iran inayamba kupanga attack ma neba ake. Okay? Eya, ndiye eh, UAE inali imodzi mwa mayiko amene anapangidwa attack kwambiri ndi dziko la Iran. makamaka ma oil facilities osati kungopanga attack eti eh, chifukwa eh, America yakupangani attack inuyo mutha kuzapanga attack base ya America mutha kuzapanga chani komano Iran inayamba mtopola wopanga attack mafuta a anzawo ndiye UAE imanena kuti come on Iran ndi ifeyo tonse tili mu OPEC this is a permanent organization timakumana kumakambirana zonse za mu OPEC timakhala ra- round table ndiye iwewe OPEC member ifeso OPEC member ukutipangira bwanji attack mafuta athu okay Chabwino mukukamba za base ya America osapanga attack base ya America chopangira attack mafuta athu ndi chani ndiye chifukwa chimenechichi ndi chimene UAE leroli yalengeza kuti iyoyo yatuluka mmenemomu ee kuli maiko ambiri amene ali mu OPEC ku Africa kuli achina Algeria kuli achina Congo kuli achina Angola kuli achina Equatorial Guinea mafuta onse maiko onse amene akhala akupeza mafuta later on amajoina including Russia ili mmenemo Libya eya onsewa ali mmenemo Nigeria ali mmenemo analowa cha ma 1969 eti ndiye UAE yatuluka eya ndiye zitha bwanji mm si nkhani yaikulu kwambiri chifukwa iwo atuluka atuluka bungwe logulisa mafuta limene limapanga seti mitengo limene limamvana kuuzana kuti usakweze mtengo ukhale chonchi mtengo ukhale chonchi iwo atuluka kuti akhale ndi freedom yopanga zawo So this is what is going to happen chifukwa padakali pano mafuta akwera mtengo kwambiri pa dziko lonse a OPEC wa ndi amene akweza chifukwa chachani demand ili very high padakali pano chifukwa chifukwa cha zomwe zikuchitika ku middle east zija zapangisa kuti demand ya mafuta ikhale all time high sizinakhalepo sinafikepo level iyi ndiye iwo atuluka tidziwe zoti nkhondo ikangotha america ndi iran kungogwirizana nkhondo nkutha mafuta ayamba kutsika mitengo iyamba kutsika Nde mitengo ikayamba kutsika opec imabwera kuti ipange control zomwe mayiko otulutsa mafuta akupanga. Eya lese mitengo yayamba kutsika ena ake akuchepetsa ena ake akuchulutsa opec imakhala ndi imakhala ndi mphamvu zopanga set komano ndiye kuti uae sizakhala nawo mu mu mu opec muja ya ndiye kuti nthawi imeneyo iyo itha kumapanga zake zimene ikufuna ee mene ikufuna igulitsire mene ikufuna ipangire produce ndi cholinga choti ipange rebuild dziko lake ipange rebuild infrastructure yake. Eyatu breaking news. UAE, United Arab Emirates, yatuluka mu bungwe lija la OPEC, eh, bungwe la maiko amene amapanga, um, amayenga ndi kugulitsa mafuta pa dziko lonse lapansi. Ndine Nesta, the black teacher.